chọọchị wụ ihe human being design na otu ọ ga-esi wee dị mana mgbe gboo o doro m anya na ntọala katọlik chọọchị na ntọala anglikan chọọchị ndị mere ndị tụrụ ntọala ya wee hiwe the altar wụ ndị na-eme ihe chineke na-achọ ha traịrị their possible best ka ha ghara ịdị la-eme njọ ka ha ghara ịdị la-eme njọ ma ncha mgbe anwa ka a na-eme ndụ na-adị ogologo ndị nna nna anyị ha ha na-eru togide ruo ihe dịka ebe 100 and something years before a sị la mmadụ na ha nwụrụ mgbe anwa ka a tụrụ ntọala chọọchị katọlik and anglikan so ha jiri eziokwu wee tọọ ntọala ya wụ katọlik chọọchị na anglikan chọọchị ọ ya mere ha ji wee live long life mana kịta anụnwa mụ na anyị na agba nke anyị nọ na ya na-emebichazi ihe niile emebisi ọ ya mere m ji wee gwa ụnụ na ọ wụ human being dizainere chọọchị a anyị na-ekwu okwu ya wụ katọlik na anglikan ngwa ka m gwazi ụnụ ihe o jiri wụrụ human being dizainere ya but ihe mezirinụ wụ la ndị dizainere ya wụ ndị kwụwara aka ha ọtọ la eziokwu ha na-efe chukwu n'ime mmụọ na eziokwu ha na ihe ha na ihe ha ji truthful wee hiwe that altar ị ghọtara na so ka taịm na-agazi na-abịa na-abịa wee rutezie n'oge nke anyị onye bịa o dizaịnịa ya otu ọ chọrọ ọ wụrụ la o ruo turn gị maka e nwere John Pope one ka a gwakwa bekee eziokwu awụdị m onye fu awụrọ m eweriele m ya wee weghacha ha abụọ ị na-aghọta na so let's talk about it right now so o ruole turn nke Pope nke nọ kịta o wee dizaịnkwa ya otu ọ ga-esi wee dị wee sị la ọ wụ sinye gị gọziwe gị gọziwe gị gọziwe gị gọziwe na-agọzi na-agọzi ya aghọta na okay so ihe a kwesịrị ime gị ọ wụrụ la ị ka na-arahụ ụra if you are still sleeping if you are still slumber if you are still sleeping you have to wake up from your slumber now and understand that the church was designed by human being like me and you so onye jere je chiri white garment wee chinye gị sị gị yiri ọ wụ profession ka like is a profession otu e siri nwee ee eh, doctor nurse lawyer otu a ka e siri nwee reverend sister reverend father so ihe niile a wụ professions but enweziri ndị bu ya n'isi enwere ndị dị real na-ekipụ that commandment na-ekipụ ihe ahụ a sị ha mee and those people with that white and ha na-eme ọfụma na-eme ihe chineke la-achọ la-aserve chineke n'ime mmụọ na eziokwu ọ wụrụ la agbacha ọsọ ha ga-enweta alaeze mana nke ahụ enwere ndị nke yi white a mana ime obi ha awụ black and ihe ọbụla ha na-eme ihe black na-eme like like evil ihe ha na-eme ị fụ ha ha esi otu ahụ bịa la chọọchị bịa nara holy communion mana ha akpaịala mmadụ n'abalị ị na-aghọta na so those kind of people ị chọrọ ịgwa m na white ahụ e kponyere ha na ọ ga-eme ha ha eje alaeze ọ bụrụ na you did not work for it if you did not work for it you can't enter the kingdom of heaven if you stay there na-akpaị people anyhow dem arụ as if you are agent of light because la ọ wụ ihe dị spiritual ị na-egbu na-egbu ị sị la enwere onye na-afụ na enwere onye ma na ị na-eme ya onye confrontụọ gị ị sị onye ahụ na onye ga eh, o nwere onye ga-ebelieve m and really enwere onye ga-ebelieve m because na ọ dị spiritual mana one day chineke emee gị expose so ọ wụrụ na ị wụ ị nọ na katọlik chọọchị na ị gaghị emenwu ihe nọ na ya marakwa la ihe a wụ ihe mmadụ ibe gị design and ka chi la-efo a ga la-edesign ya na-ejekwa na-edesign ya na-ejekwa so ọ kaara gị mma na ị dapụtara na-ebi otu human being si ebi e nwee ike kpee gị ikpe as human being si ekpe gị ikpe otu e si ekpe human being ikpe because na ikpe ga-amalite la that place that church ahụ ị na-aghọta ile ihe mere kịta a nụwa a sị gị bless wa bless wa ngị la-ebless ka ihe ihe a gosiri gị na na nke a wụ be genesis a babe malachi a ba malachi enweghị onye ga-erecognizezi ụnụ so kịta a nụnwa iso ohere ị nwe ihe a wụ ohere ị nwere na imezi ndụ gị mee ka ngị la jesu dị la mma were baịbụl na-ekpe ekpere na-agụ baịbụl gị because ihe a mere katọlik chọọchị eme ha they no dey read their baịbụl ha mara ihe baịbụl na-akọ abịa design ya na bulletin were nye unu na-prevent unu from knowing the truth so that the truth will set you people free ị na-aghọta na so ihe then to my greatest surprise e nwezie ndị pastọ na ndị fada na ndị prọfet chọrọ imezi like iturn ihe ahụ like ime ya otu ọ ga-esi wee ikwu ya otu ọ ga-esi wee tọọ ụtọ la ntị design ị fụrụ those kind of people nyoo ha enyo ị fụrụ ndị ahụ na-eme eme ha abịa na-atry ka ha modify ya ihe ahụ popu kwuru ka ọ dị mma ịla nyoo ndị ahụ enyo ndị ahụ nyoo ha enyo nyoo those people enyo ị na-aghọta anyways guys today abịara m ka m kọwatara gị la ị gadị na-eso ụzọ popu ma ọ na-eso ụzọ pastọ ma ọ na-eso ụzọ prọfetes ma ọ na-eso ụzọ jizọs kraịst don't get me wrong before somebody abịa jụwa m ọ wụzini na a gadị eje chọọchị bible say don't forsake the gathering of the brethren so i je chọọchị i ji your brain jee the chọọchị ị gaa chọọchị i were akwụkwọ nsọ gị ị na-aserve chukwu gị n'ime mmụọ na eziokwu repentịa la ime mmụọ na eziokwu na-ekpe ekpere na-eme fasting then ọ wụrụ la ekwu eme introduce ka e mere introduce i lee ya la ọ dịdị la akwụkwọ nsọ emena ya e nwere onye ga-aforce gị aforce ọ bụrụ na ha mee introduce ihe ha na-eme introduce and i lee ya ị gụọ baịbụl gị ị hụ na ọ dịdị la baịbụl gbawa ka ọ kpanye ha na-ejere ụwa gị chọọchị ị chọrọ inye onyinye i were onyinye gị zụọ onyinye ọfụma ka nga onyinye ga-eme i nye chineke ọ nabata ya nke ọma i were ya jee na katọlik chọọchị or anglikan chọọchị jee na altar nga ahụ nye the onyinye because those altars e mere ya like e hiwego ya mgbe gboo so mgbe ndị hiwere ya aka fa dị ọcha so onyinye ọbụla i jere na altar ahụ jee nye a ga-anabata ya onye ọbụla kpere na ekpere nga anwa chukwu ga-anabata ya ị na-aghọta ihe m na-ekwu ma onye ahụ ọ na-eme njọ ole ọ na-eme dị njọ ka aha awụdị your problem ọ wụ ngị la chukwu nye ọ chineke mgbe ahụ okay ọ bụrụ na ebles cha those people ọrọ chukwu ka ekpere ekpere ọ chukwu wụ onye ma na ihe ha mere adịrọ mma blessing ahụ ọ dịghị ka ha ga-anata ya anaghị aghọrị chukwula aghụghọ na so always give thanksgiving always give thanks and jee na-enye onyinye na-enye onyinye were zụrụ ihe gasị na-eje enye onyinye na chọọchị zụrụ ewu efi ee eh, ọkụkọ ihe ọbụla ị ma aka gị ga-egotenwu were jee na-enye onyinye na-ekele chineke mgbe ọbụla na-eje na chọọchị anwa ije chọọchị on sunday catholic church jishi ike nata holy communion ọ dị ezigbo mkpa then monday tuesday wednesday ndị mmadụ na-eme ministry ije chọta ofu ministry dị mma jee ijecha ha anya gaa n'ahịa gị other days na iwere ya jee zụọ ahịa were ya jee mee ihe ihe ị kwesịrị ime chụta ego chineke ga-eblesị gị n'ihe ọbụla wụ ihe ime ihe ọbụla wụ ihe ọma ị na-alụ chineke ga-eblesị gị na ya ejezila ka ije na-ewesti your time na chọọchị from monday to monday ndị ndị pastor ndị isi chọọchị a ha cared about you ọ sọ gị na-abịa steady wụ ihe ha chọrọ ị na-abịa na-anọju ala steady na-atụ ị na-enye onyinye na-enye offering

so what am i trying to say na bishop na na pope mere introduce o mere o design na the church otu eh, ọ chọrọ maka ọ ya onye isi na e design wagole church right from time so o mekwa o design ara nke ya otu ọ chọkwa so unu ga-efolokwa ya la-aga but ihe meziri now wụ na ị ga-eje na-amara your bible la-agụ bible gị na-emeki sure la ihe a na-agwa gị na ọ dị la bible ọ dịrọ ị hapụ okwu ọnụ ha like hapụ ihe ahụ ha na-ekwu na-eme nke chineke na-ekwu so nọkwa na-ejekpaghara ihe ị na-eje na-ejekpa chọọchị ị na-eje mana na-eme ihe ihe chineke because onye ọbụla ga-aza ajụjụ ya individually pope ga-aza ajụjụ nke ya fada ga-aza ajụjụ nke ya prophet ga-aza ajụjụ nke ya prophetess ga-azakwa ajụjụ nke ya onye ọbụla ga-aza ajụjụ nke ya so ọ ya ka ị ga-eji mee na-agụ akwụkwọ nsọ gị na-ekpe ekpere na-eme fasting ị na-aghọta na so ka ọ gaziere onye ọbụla ka onye na-eme dị mma ya gaziere ya mana ndị ke sịla ha na ihe ahụ wụ ihe wụ life ha chọrọ ibi ha kwesịrị ịma na ihe ahụ adịrọ ordinary ọ wụ foul spirit banyere ha n'ime so instead of gị nwa ijeje kpewere ha ekpere gọziwe ha why not cast that spirit out of their life so that they will be free because if i see anybody like that around me m ga-cast that spell out of their body that foul spirit nọ ha n'ime m ga-cast ya out ọ ihe m ga-eme ọ wụ ị helpụọ ha by doing that and also helpụọ ha in prayers helpụọ those people in prayer because amara ihe a na-eme so ọ wụ ekpere enwe ihe a gala ekpere ha so ya gaziere onye ọbụla asị m ka m kọwaa nke a ị ghọtago so anyị ga-ahụ na my next video ya dịrị onye ọbụla mma shalom guys happy christmas to everyone um i'll see you in my next video